ụtụtụ ọma ụmụ Igbo unu abọọla chi chi afọ ọma tata bụ ụbọsị afọ afọ mara anyị mma ama m na unu lahụrụ ọfụma ụbọsị ọma tata wetara anyị ihe ọma ọpụpụ anyị na mbata anyị ihe ọma ka anyị na-apụ tata n'ụnọ ọlụ anyị dị iche iche ebe anyị na-azụ afịa ebe anyị na-alụ ọlụ anyị ga-eji ihe ọma wee bata ise o nwere ihe m chọlụ ikwu unu o nwere ihe ndị ichie sịrị m gwa unu ihe dị na nlọ anụ ụfọdụ ndị mmadụ na-agwa m na ọ na-abụ ha lọọ nlọ na ha adị elota nlọ ha lọ ị lọọ nlọ ị da-ama ihe ị lọ na nlọ mana o do gị anya na ị na-alọ nlọ mana ị da-ama ihe ị na-alọ maọbụ mgbe ụfọdụ ị lọsịa nlọ teta ị da-elotazi ihe ị lọ na nlọ mgbe ụfọdụ i lota ịlọ ebe ebe a i lote ọ na-agbanarị gị ị na-eme ka i lote nlọ ahụ ọ na-aganarị gị ị ma na nlọ dị nnukwu mkpa ọ through dream ka ndị ndị mbụ ndị ichie ji ezie ya ozi agwa gị ihe ga-eme n'ọdịnihu mana mgbe a bịa mechie nlọ gị na enwe ị da-alọ nlọ ị da-aghọta ihe ị na-alọ na nlọ ihe a na-emebi ihe a na-eme gị n'azụ n'ime mmụọ ị ma aghọta ihe dị n'ọdịnihu ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ mana ị da-ama ihe ị na-alọ ị lọsịa nlọ i chefuo na ife ị ga-eme i weta ọjị Igbo nke a bụ nke anyị ọdịnana gboo gboo i weta ọjị ọjị Igbo ọjị gbara ịnọ ị ga-adị sure na ọjị a gbara ịnọ i were ọjị a wedebe ya n'ọnụ gị kwuo okwu n'ime ọjị a na ị chọrọ ka bido taa ka i bido na-elota nlọ gị na ị chọ bido taa ị lọọ nlọ ndị mbụ ndị ezumezu gị na fa so ha bido gosibe gị ihe na nlọ na ị chọrọ ị lọọ nlọ ka ị chịkọta ya i kwusịa ihe a n'ime ọjị a ọjị gbara ịnọ i were ya tinye na your pillow case akwa a na-eyibe pillow e ji alarụ ụla i were ọjị ahụ tinye na pillow gị i were ya hili isi sọ gị ga-eji pillow ahụ larụ ụla ekwena ka onye ọzọ use ya larụ ụla ihe ị ga-eji pillow ahụ lahụ ụla bụ 4 days mkpụrụ ụbọsị anọ ka ị ga-eji pillow ahụ lahụ ụla with ọjị ahụ nọ n'ime ị ga-arapụ ya n'ime ya ahụ ị lahụsịkwa ụla tete n'ụtụtụ ị rapụ the pillow ị pụtakwa n'abalị welekwa ya hili isi after the 4 days i were ya larụ ụla for that 4 days i teta i wepụta the ọjị after that four days i wepụta the ọjị ị gbawa the ọjị ị gbawa the ọjị ị wụsa ọjị a n'ana ị wụọ ya etu e si awụ ọjị Igbo si awụ ọjị ị wụsa ọjị n'ana i nee ọjị ị wụrụ anya ị ga-afụ na ọjị ahụ na enwere nke ga-anọ n'aka nri nwe nke ga-anọ n'aka ekpe ọjị a gbala ịnọ ịwụsala ị ga-afụ na ụfọdụ ga-abịa o nwe nke ga-abịa gbasaa n'aka nri na aka ekpe bụrụ onye na-afụ ọjị ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ ịfụ ọjị ị ga-afụ forces ndị niile ahụ na-adraw your dream na-ehinder your dream na ha nọ n'ụsọ ịfụ ọjị nke ahụ dị n'akụkụ ịfụ nke ahụ dị n'akụkụ ndị nke ọzọ nwere ike dị n'etiti pụọ ndị ọzọ nwere ike dị n'etiti i were aka nri gị iwelu nke ahụ dị n'aka nri iwelu aka ekpe gị iwelu nke ahụ dị n'aka ekpe gị ya ndị ahụ dị n'akụkụ iwelu aka nri iwelu nke dị n'aka nri iwelu aka ekpe iwelu nke dị n'aka ekpe i si otu a jide ya ịpụba n'ilo ilute n'ilo iwelu aka gị a ịbọ aja na ịbọ ana ime ka ịbọ ana obere iwere ọjị a dị n'aka nri gị tii n'ana kpochie ya ị bịa were aka nke a dị gị n'aka ekpe i werekwa aka ekpe gị a bọọ ana ana aja ịbọ ana were ọjị a dị n'aka ekpe gị tinye na ana aja ahụ ikpochie ya i move pụtaba ọjị ndị ọzọ a fọlụ na efele gị ọjị gị ahụ ị chịrịzie ya wufuo awufuo ọjị na-abụ ndị ọzọ ga-afọ na ọjị efele gị ị chịrị ya wufuo awufuo ị ga-afụ na bido that day ị ga-ebido na-elota nlọ gị ị ga-afụ na bido that day ị ga-ebido na-afụ ihe na-eme na nlọ nlọ bụ ụzọ esi agbara anyị ama ihe nwere ike ime n'ọdịniru I- imesiri anyị ihe a efi ya ibido na-aghọta nlọ ị na-alọ ibido na-achịkọta nlọ ị na-alọ even ọ bụrụ na ị dị confused about your life ị dị confused about yourself ị marọ ebe ị ga-ebido ebido maybe a na-agwa gị na-akpọ gị ọlụ maybe a na-agwa gị na ịbụ onye eze nwaanyị mana ị marọ where to start ị marọ onye ị ga-ejekwu mụnwa believe that na obi gị your spirit nọ gị n'ime ga-adirect gị your path ọ ga-adirect gị ụzọ gị ihe ị ga-eme bụ gịnị I- i- i- mgbe ahụ ị na-ekwunye okwu na the ọjị mgbe ahụ ị na-ekwu okwu na the ọjị before itinye ya na pillow gị ịkọwasịa ọjị ihe a n'ọjị ikwunye okwu a n'ọjị na a kpọrọ gị ọrụ na a na-agwa gị na-akpọ gị ọrụ mana ịmarọ ma ọ bụ eziokwu ịmarọ ụzọ ị ga-esi mee ọrụ a and ị chọ ka a na-egosi gị ihe na nlọ ka ị wee kweta na ihe a na-agwa gị bụ eziokwu because ebelieve m na onye ọbụla nwere ọkpụkpọ oku ị ga-enwegodu feelings n'ime onwe gị before dibia agwaba gị maọbụ before afa agwaba gị ị ga-enwegodu ị ga na-afụ ihe a ga na-egosi gị ihe ịkwụsie ya n'ọjị a itinye ya na pillow gị a wee lara ụla for four days within that four days na-amind na-awatch ihe ị ga na-alọ na nlọ na-awatch nlọ gị within that four days after that four days wee mee ntu a m gwara gị i- i were ya n'aka nri iwere ya n'aka ekpe inisie ya ifuzi ebido gosibe gị ihe a ga-ebido na-ekpughelu gị ihe zoro ezo a ga-ebido na-egosi gị ihe ndị ịmabụrọ ibido na-aghọta ya ọ ka esi eme ya ka ị ga-esi na-eme ya ka ị ghara ị na-echefu nlọ gị nlọ dị ezigbo mkpa nlọ bụ our spiritual self ya ntu anyị si eme n'ime mmụọ ịlọ dị n'ala ala your spirit ebido na-eme interact na-eje ebe dị iche iche mana mmụọ gị bịa jegharịsi ebe niile ọ bụrụ na ịchịkọtarọ ya ilotarọ ya ifu na ihe ga na-emebi n'ime mmụọ o nwere ike nwee ebe ị chọrọ ije nwee ihe ị chọrọ ime ọ through dreams ikpelahụ ụla ka a ga-abịa kpugheelu gị ebe ị na-eje ọ ga-enwe isi ka ọ bụ na ọ ga-enwe isi manifestation whereby ị naghịdị eloti ya ị marọzi ihe ị na-alọ nlọ gị kụsara akụsa m na-enweta okwu dị ntu a ndị mmadụ na-ajụ m nlọ gị na-eme nghasa ị da-aghọta ihe ị na-alọ enwere forces with you na-ezo nlọ gị enwere ihe na-ezo nlọ gị ka ị ghara ịghọta ihe ị na-alọ mana ọ bụrụ na i mesi ihe a with ọjị igbo ọjị igbo nwere ihe ka ya nụ ọjị enwere ihe ka ya ihe i ziri ya ka ọ na-eme ihe ị gwara ya ka ọ ga-eme ọ ihe a bụ ihe tools ihe ka ọ bụ mkpụrụ osisi anyị ji ezijelu mmụọ ozi mkpụrụ osisi anyị ji agwa mmụọ na ihe dị anyị n'obi i weredị ọjị i were kwucha ihe ntu a m siri gwa gị ị ga-afụ na nlọ gị ga-echenji ị ga-ebido na-achịkọta nlọ gị ya dịrị onye ọbụla na mma n'ụbọchị tata tata bụ ụbọchị afọ afọ zụọ nke ọma nke onye na-emebu nke ọma ya jisi ike gbadosi ụkwụ ike n'ala atụna ụjọ amana jijiji ọdịnala dịbara gboo ọ ndị nna nna anyị ha debere ya pụta tata fụ ya na-eme ya ya kwụla ebe ha kwụ na-eme ya ndị ọ na-agazila anyị kwụdosie ike onye ọdịnala niile nọ ebe dị iche iche ihe ọma mee ọmaka meela anyị n'ugwu meela anyị na ndịda ya gazibere onye ọbụla ka emesịa na udo dịrị gị